ehe nna ọ gịnwa jie ọ gịnwa jie ọ sị na my sister hapụ onye elili eli and onye ezigbote onye elili eli ka ọ bụ hapụ onye elili eli no matter anything i will still marry igbo girl i love our igbo girls no matter what my own person did to me i still love my own biko ifuge ifuge ndị anụmanụ ị nwere ọnụ iji anụmanụ nwaanyị obodo a compare nwanne gị nwaanyị nwaanyị igbo makwa ife bụ nwaanyị igbo nwaanyị igbo bụ a golden woman ka iji ụmụ anụmanụ maka agbagba ike fapasị ike ike pọtọpọtọ si n'ime iji a-compare nwaanyị igbo that is isi adịrọ unu mma ezigbote ala na-apụsị unu cha niile nọ n'obodo a imagine kwa ndị na-anọ n'iru m na-ekwu esefu na-ene m anya face to face like this na-asị m ee nna ọkwa ị ma na ụmụ nwaanyị obodo amaka ọ nọrọ m na-akụ ụmụ nwaanyị obodo na-agafe ọ na-akọyeri m nesie ya anya m gba nkịtị nedie nedie nedie ka ka rice ka ka lion si enede anụmanụ ọ ya-eri nedie boso ya tasuru mụ na ya na-abụ ee boso ya tasuru mụ na ya na-abụ ee hey sị m hei nne ọkwa ị fụrụ ọkwa ị fụrụ ka ndị ụmụ nwaanyị obodo si bụ sọ mma ị fụ ka ụmụ nwaanyị obodo bụ sọ mma negodo onye nke a negodo ọ na-akọgheli sị na onye nwa mere nji wee na naijiria nju nesie anya asị m bịa na o nwe ebe ụmụ nwa nọ na-egasị ebe a na-esi efe nwe efe nchata afa just imagine mana nwanne gị nwaanyị mma gị mụta gị bụcha ndị na-akpọcha ndị na-agwacha those things mma gị mụta gị ma nwanne gị nwanne gị nwaanyị gị na ya si n'ofu n'ofu nna ka ị ji ya comparechakwa ụmụ nwaanyị obodo isi adịrọ fa mma ma ụmụ nwoke be anyị a na- na-efu fa bago na abịago obodo a fusizie efuo lee ife onye akpata o ji aga ụfọdụ pụtasịa fa bịa na-azụzi fa n'akwụkwọ ị na-azụ onye that is ya amarọ m ma mụkwụ na-emekwa meaning that is mmadụ i feru n'elu bata obodo mmadụ mara na anya red ka e ji abata ya anya red ka e ji abịa akụ hustle na ị batazie bịa akụ hustle i were ego nke ị tata n'afụfụ zụba mmadụ ndị bịa na be fa ka ị bịa buru ike i je zụba ya n'akwụkwọ ị na-azụ ya n'akwụkwọ for gịnị ị zụsịsị akwụkwọ a nwaanyị na-ezuru onwe gị n'ime ya i were azụba nwaanyị ị bịata be fa ị bịa buru ike fa bịa obodo a fa dị wiki mara ife ị bịara obodo ime na ị bịara ịkụ hustle onye na-akụ hustle na-eji anya red anya red iwe na-ewe gị pụta iwe dị n'alụ ka ị bịa buru ike n'obodo ị batara na ike a na-eburu obodo nwa adịrọ n'ọsọ ukwu gbara cheap n'obodo a ị still je were ego gị na-azụ n'akwụkwọ ọ bụrọ iberibe bụ ife a o nwere iberibe karịrị nke a ị ya-asị m ee na ọkwa na-azụ na be anyị azụsị onye ejewalụ yes ọ nwanne ya nwaanyị ka ọ bụ ịzụ na be anyị dị iche na nke na ife n'elu mee visa bata obodo ịbịa ka ịkọ ọhụụ ziri na ịma ife iji wee bata ijezuwa n'akwụkwọ nke a ka njọ ewu ọfịa dị ka unu ị nwere ọnụ ịbịa were nwaanyị obodo na-acompare mma gị ọ mma gị ka iji acompare nne mụ ị n'afọ ka iji nwaanyị obodo acompare ka m fụkwa ka ya nọ n'iru m kọọ nonsense a ọkwa ee ọkwa ee ọkwa ee